ihe ọma rukwa anyị aka n'afọ 2024 unu ma ka mmemme igbo ekunie si aga kwa mgbe kwa mgbe anyị na-apụtara iwepụtara unu ọtụtụ ihe ndị igbo na-emegasị erimeri ndị igbo ekike ndị igbo omenala dị iche iche ndị igbo na-eme nke taa leenụ ọ ihe m bu n'aka ebe a ka a na-akpọ okpokoro ụfọdụ ga-asị gịnị bụ okpokoro ama m na ụfọdụ anyị nwere ya n'ụlọ a na-akọ ya n'azụ ụlọ dịka esi akọ gịnị agwa nke a bụ agwa agwa ka ọ wụ dịka esi akpọ agwa beans nke a wụkwa beans a na-akpọkwa ya red kidney ọ ya dị ihe a kedu ihe eji ya eme ụfọdụ ga-asị na ha amaghị ya mgbe ọbụla ị chọrọ ịgwọ ụkpaka ahịa ahịa eji ya agwọ ahịa ahịa eji agwọ ahịa ahịa ọla di n'ụlọ a na-eme a na-alụ nwaanyị sị ka a gwọọ ihe eji aga abanye na nwunye di ọ nke a ka a na-esi wee gwọọ gịnị a na-eji ya gwọọ ọka gwọọkwara ụkpaka ahụ gịnị ebere okpokoro okpokoro ọ dị ezigbo mkpa na ọ na-adịkwa mma n'ahụ ị na-eri ya maka ndị na-enwe ọrịa shuga ha kwesịrị ị na-eri nke a ọ ga-eme ka ọrịa shuga ahụ gịnị pụọ n'ime ha ndị obi na-ama kpomkpomkpom ọ na-emekwa gịnị ka obi ha dajụọ ndị ọbara ha na-ebughị ibu ọ na-ebulitekwa gịnị ọbara ha mee ka ume ha gịnị ka ume ghara ịkụ ha n'elu isie ya a na-esighe ya esighe ọfụma ma isie ya ma isighe ime ya chako chako o nwekwara ike gịnị ịsa gị afọ mana isie sidee ya esidee a na-eji mmanụ agwọ ya ụfọdụ na-awụ ya na osikapa ụfọdụ na-eri ya otu ahụ ị ga-eji ya rie ihe dị iche iche ụfọdụ na-ejikwa ya ata bred ụfọdụ na-eghe mmanụ eghe tomato wee gịnị tiga gịnị na-eri otu ọbụla isi chọọ iri ya ma otu ọbụla iriri ọ na-eme gịnị ọ na-adị gị mma ọ bụ ezigbo ihe ọ na-enye n'ahụ ọ na-edo mmadụ ahụ ọ na-eme ka onye na-anaghị enwe ike ịrahụ ụra na-arahụ ụra ọ na-emekwa ka agụụ na-agụ ọ na-eme ka ụmụazị na-etolite etolite ụmụazị ndị na-akpọ ọkpọ n'uto ị na-enye ha ihe ndị a ọ ga-eme gịnị ha na-eto uto too otu ha kwesịrị itoru ọ na-emekwa ka ọnya mmadụ bu gịnị wee kpọọ ị gbaa mbọ gịnị na-egote ya ndị na-enwe ya n'ụlọ ha ị nwere ike ịga n'ahịa gịnị gaa gote ya sie ya were ya tọgwa ihe ị na-eri ka ị ghara na-ata sọsọ gịnị ji akwụ na ihe ndị ọzọ eririkwe nke a eriritụkwa nke a enyetụ ndị ebe a enyetụ ndị ebe a iririte ụtara ririte ji ririte osikapa gị ririkwe gịnị okpokoro ọ dị ezigbo mkpa ana m asị ndị na-amaghị ya baanụ n'ime ahịa jee n'ebe a na-ere gịnị ngwa ihe igbo sị ha gịnị ị chọrọ ya ọ kachasị n'ala igbo mgbe ọbụla ị lọtara ụlọ gbaa mbọ hụ na gịnị ị goro ya ebe o buru ibu were bulaghachi ebe ị nọ wee na-eri ya gbaa mbọ na-eri ya ọ na-enye ezigbo aka ọ na-enye ezigbo aka ọ naghị ekwe ka ụmụ nje ndị dị iche iche gbaa mmadụ n'afọ ma ndị nke a na-akpọ tumor maọbụ fibroid ọ naghị ekwe ka ihe ndị a gịnị gbakọọ maka ọ bụ abụba ọjọọ na-akpata ihe ndị a mana mgbe ị na-eri ụmụ ihe dịka ukpokoro a ọ gaghị ekwe ka abụba ọjọọ gbakọọ na gị ọ na-emekwa ka ahụ siriri werere ndị ịga mkposi na-ara ahụ a na-eri ihe ndị a ọ ga-eme ka ịga mkposi ha gịnị dịrị ha mfe maka na ụfọdụ ga-anọ n'ebe a na-eje mkposi ọbara ọ na-ara ha ahụ ha na-ese ka nwaanyị na-amụ nwa ihe ndị ahụ gịnị dịkwa ka ọgwụ ị na-eri ya ọ ga-adị gị otu a ị gaa mkposi ozugbo ị na-aga ebe a ga-anyụpụta pụta otu o kwesịrị ịdị ana m asị unu gbalịanụ ndị na-amaghị ya ka e si esi ya ị sachaa ya ma ị họchasịa ya aja họcha ya okwute ị saa ya mmiri sie ya otu a e si esi gịnị beans ghuo ya otu a e si eghu beans ị hụcha ya na mmiri ya na-arụ arụ i nwere ike iwutizie obere mmanụ ma itigara mmanụ gbagbuo ya tie nnu ose ọ wụọ na gịnị iriri ọ na-enye ezigbo ihe n'ahụ ọ na-eme ka mmadụ doo ahụ onye tara ahụ a na-achọ ka o dote ahụ gbaa mbọ na-enye ya ihe ndị a ukpokoro a ka o wee gịnị wee dozie ahụ dịka otu m si gwa unu ọ na-eme ka gịnị ọnya na-ala ala gịnị na-ala gbaa mbọ na ị gotere n'ala igbo dọwa ya ebe ọ bụla ị nọ ọ bụ sọ mgbe ị lọrọ ala igbo ka ị ga na-egịnị eri ya ị dọrọ ya n'akpa gị ị dọwa ya ịma atụ nke ịma atụ nke a na-eri ana m asị na-agbanụ mbọ na-abịa n'igbo ekunie unu ga na-ahụ ọtụtụ gịnị nri kwesịrị ekwesị ma ndị ma ma ndị na-ama ka ị mụta ya